Okay, so seo 19.4 agus rud nua atá againn anseo. Tá an-chuid anseo gur féidir leat a léamh tú féin ach just cúpla pointe ba mhaith liom go ndíreodh sibh isteach air go háirithe, okay? So ceapaim gur féidir leat d'obair bhaile a dhéanamh ag just ag féachaint anseo. Rud éigin a dúirt mé cheana féin. Ainm eile do f of x ná. y. Ok, so aon uair a fheiceann tú f of x, so cosúil le seo, an f of x seo, an f of x sin, is féidir leat é a scríobh mar y, más maith leat. Ok, so anseo má deireann siad go bhfuil f of 2 cothrom le 4, seasann an 4 le haghaidh an x, and an f dó le haghaidh an Y. Okay. So in aon cúpla, so tá an X, Y ansin, tá taithí againn féachaint ar sin, ar pointe, say, ar chomhordanáid, tagann an X ar dtús agus ansin an Y. So is é sin an X agus is é sin an Y nó an F of X. So sin an méid go léir go gcaithfidh tú a thuiscint chun a bheith ábalta na ceisteanna a dhéanamh anocht. Ok so rachaidh mé síos um an rud céanna anseo. So an t-aon rud go b'fhéidir breise gur féidir leat smaoineamh faoi ná mar dúirt siad anseo dó x móide 4, sin líne díreach, ok so f of x cothrom le dó x móide 4, sin líne díreach de bharr go bhfuil an x i gcumhacht 1. OK, an chumhacht is mó de haon, de X is a haon. Féach anseo ar an chéad ceann eile, an chumhacht is mór, mó, the highest power, an chumhacht is mór, mó, de X, sin a dó. So déarfainn go bhfuil an cruth sin chun a bheith cearnach. Agus is féidir linn a fheiceáil le haghaidh an chéad rud anseo, dó X móide a ceathair, gheobhaimid, cruth cosúil le sin. Le haghaidh an cheann seo gheobhaimid paraból nó cuar cosúil le sin. Ok? So sin dhá rud eile an bhfeiceann tú níos mó mar sin. Is féidir leat é go léir a léamh, but ní chaithfidh tú é a bheith ar eolas agat chun an obair bhaile a dhéanamh. So just dírígí isteach ar ainm eile de f of X, sin Y. So an chéad cheist, Is feidhm é f of X cothrom le 3 X móide K Má tá f of 4 cothrom le 10, faigh luach K. So tá f of x cothrom le 3x móide K. Cad é F4? Bhuel cuir 4 anseo in áit k agus beidh tú ábalta é a réiteach because tá fhios agat go bhfuil F4 cothrom le sin cothrom le bhí sé ráite 10. So anois is féidir leat an cothromóid sin a réiteach. Sin ceist a haon. Ceist a dó. Más cúpla den feidhm é sin, so más pointe é sin ar an graf, más pointe é haon cúig ar an graf, tá fhios againn go bhfuil, má tá X cothrom le haon, beidh Y nó an F of X cothrom le cúig. So scríobh amach F of X cothrom le Kx móide a ceathair, atá, mar atá againn anseo, and then scríobh, in ionad an X, táimid ag scríobh an haon anseo agus an 1 anseo agus tá fhios againn go bhfuil an freagra cothrom le 5 so anois is féidir linn an cothromóid seo a réiteach, K fá 1 móide 4 cothrom le 5 agus réitigh é sin chun an freagra a fháil. Tríú ceann. Arís is feidhm é f of x cothrom le ax lúide 6 so más ea má tá f 2 cothrom le lúide 2 faigh luach a. So is f of x é an rud seo ax lúide 6, cuir isteach an 2, in ionad X agus ansin tá fhios agat go bhfuil sé cothrom le lúide a dó so tá tú ábalta an cothromóid seo a réiteach. An chéad ceann eile níl mé chun é sin a dhéanamh but arís tá an cúpla den feidhm X agus ansin an Y nó an f of X so arís is féidir leat é sin a líonadh isteach agus beidh rud beag eile le cur leis. arís an rud céanna anseo agus níl mé ag scríobh amach é duit, caithfidh tusa é sin a dhéanamh. Ceist 7, Léirítear graf na feidhme anseo. So tá dhá cúpla anseo, 0, 4 agus 3, lúide 2. So is é sin an X agus is é seo an F of X. Arís, is é seo an F, an X agus is é sin an F of X. So cuir isteach An náid le haghaidh anseo, an náid le haghaidh anseo agus tá an freagra chun a bheith cothrom le ceathair. Cuir isteach a trí anseo agus trí anseo agus beidh an freagra cothrom le lúide a dó, mar a bhí right anseo. Agus arís then réitigh na cothromóidí sin. An ceann deireanach then. Tá mé ag chun cuid beag a dhéanamh anseo daoibh. Sainítear feidhm sin mar, em, f of x is cothrom le dó x lúide a haon. So. F of X, is féidir leat a scríobh mar sin, cothrom le 2X lúide 1, nó is féidir leat a scríobh Y cothrom le 2X lúide 1. So, anseo, téann ceathair go dtí A, so má chuireann tú ceathair isteach anseo, isteach sa feidhm 2X lúide 1, ba cheart go bhfaigheann tú freagra A. Ok? Ansin, má chuireann tú isteach B isteach sa feidhm, faigheann tú freagra 9. Bí cúramach, má léir sin, caithfidh sé féachaint cosúil le B agus B anseo agus tá an freagra chun a bheith naoi anseo. Cuir isteach lúide trí isteach sa feidhm agus faigheann tú an freagra C. So réitigh na haon, dó, trí cothromóidí sin agus bíonn do freagra agat le haghaidh A, B, C. So that's haon, dó, trí, ok, níl sé ag obair. But, ok, so sin é an obair bhaile ó le haghaidh anocht.